Salam alaikum parents. Parents chéris, ça va non I danse i danse an bɛ kun. Donc bi an b'a fɛ ka eh, ɲɔgɔn baro eh, an ka baro kɔrɔma ɲɔgɔn si kan. Baro min ni farafinw ko ko an kana to ka baro k'a kan. wari mugu wari l'argent an b'a fɛ ka ɲɔgɔn bori baro eh, tiri kɔ wari mugu le kan dɔɔni. on est obligé on est obligé an kan ka ɲɔgɔn baro wari kan parce que ɲɛnɛmaya ko bɛɛ de nana dɛn eh, wari la sisan donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sɔn ala ye nafolo caman d'an ma ah l'argent donc euh, à quel âge tu na euh, alhamdulillah euh, j'ai eu à donner une formation

donc fɔmasɔn ti kun bɛ olu de bɛ yen o de ye fɔmasɔn na an k'a yira k'a fɔ ko tirikɔ mɔgɔw kan ka desizɔn ta wala mɔgɔw kan ka desizɔn ta k'a fɔ ko i bɛ kɛ fɛntigi ye i bɛ fantanya ban i bɛ k'i yɛrɛ ta ye fɔmasɔn kɔfɛ fɔmasɔn kɔfɛ baden caman donna ne yɛrɛ ta privé la ka ka pɔn dɔw faamu ninnu kɔnɔ ni bali ninnu ye n nana pɔn dɔ ye pɔn min an ka kan ka don a kan dɔɔnin ka ɲɔgɔn faamu a kan ni an ka kan ka ɲɔgɔn baro a kan ka dɔɔnin di o pɔn ye mun ye o de ye min adamaden kan ka ta i kan ka min ta k'a fɔ ko ne bɛ fantanya na n ka fantanya kan ka ban ne bɛ dɛsɛ kɔnɔ na dɛsɛ kan ka ban ne bɛ sɛgɛn kɔnɔ na sɛgɛn kan ka ban à partir d'aujourd'hui ne kana sira ta n bɛna kɛ fɛntigi ye n bɛna kɛ waribatigi ye n bɛna kɛ nafolotigi ye n bɛna kɛ n yɛrɛ ta ye n sago bɛna kɛ n yɛrɛ ka wagati la n sago bɛna kɛ n yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɛcogoya la donc o desizɔn nin adamaden kelen kelen bɛɛ kan ka desizɔn ta i yɛrɛ ye c'est une décision personnelle n'i ma desizɔn nin ta i yɛrɛ ye i bɛna tourner tourner caman surtout wari ta domaine na kuma caman i b'a ye surtout farafinden an bɛ wuli ni fanga ye ka wari ɲini ka wari ɲini i b'a ye i bɛ wari sɔrɔ la problème bɛ caya la ka taa wari bɛ sɔrɔ la sɛgɛn tɔ bɛ caya la ka taa kuma caman programmation dɔw ye hakili la baara dɔw lo hakili la f'i bɛ wuli ka baara tɔgɔw kɛ ka sɔrɔ ka kɛ wari ɲini kan o baara tɔgɔ fɔlɔ ni a gɛlɛmanba dɔ ye mun le ye o le bɛ nin ye ka desizɔn ta k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ mesazi di n yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ risala di n yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ cila di n yɛrɛ ma k'a fɔ ko n na fantanya bɛna ban na fantanya bɛna ban na dɛsɛ bɛna ban na sɛgɛn bɛna ban à partir d'aujourd'hui ne ka waritigi sira ta à partir d'aujourd'hui ne desidela ne bɛ kɛ fɛntigi ye donc o desiziyɔn nin f'i y'o le ta i yɛrɛ ye karar jari f'i y'o desiziyɔn de ta n nana min faamu kuma caman bɛ fɛn fila don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelen tɛ an bɛ fɛn fila don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelen tɛ o fɛn fila ye jumɛn de ye kuma caman ka sɔmi ça veut dire asuur bi anaka fakir aw bi anaka maadum ka sɔmi k'a fɔ ko ne ye pauvre ne ye fantan ye dɛsɛ bɛ ne kan o sɔmi nin o kɔrɔ tɛ k'i ka deside k'a fɔ k'i la dɛsɛ ye ban wala i la sɛgɛn ye ban a filɛ ɲɛnɛmaya la kɛ kuma dɔ situation caman bɛ timi mɔgɔw la situation min b'i lasɔmi k'a fɔ ko aa ça va pas o situation a ka ca i b'a ye k'a fɔ ko aa walayi ni dɛsɛ tɛ ni fantanya kun tɛ min kɛra ne fa la a kun tɛna kɛ ni dɛsɛ kun tɛ ni fantanya kun tɛ walayi u ka min fɔ ne ba ma a tun tɛ fɔ walahi ni sɛgɛn ni ni ni fantanya fin tɛ o ka min kɛ ne badenma nin na walahi a kun t'o ko la k'o ka kɛ donc olu situation ɲɔgɔnsiw bɛna k'i la k'i lasɔmi k'a fɔ k'i ye fantan de ye i ye dɛsɛbagatɔ de ye foyi t'i bolo maintenant i bɛ sɔmina k'a fɔ k'i ye fantan de ye i ye dɛsɛbagatɔ de ye foyi t'i bolo o ye pas premier ye pas filanan ka desizɔn ta k'a fɔ ko bɔn fantanya min ne sɔmina na dɛsɛ min ne sɔmina na ne b'a ban ne bɛ bɔ fantanya kɔnɔ ne bɛ bɔ dɛsɛ kɔnɔ ne bɛ bɔ a gurupu la n bɛ bɔ a kariti la n bɛ bɔ a mɔgɔw cɛma n bɛ sabu ne fantanya bɛ ban dɔnku fɛn fila nin f'an b'a faamu caman bɛ yen a bɛ sɔmi ka ye a yɛrɛ bɛ fantanya kɔnɔ fantanya kow bɛ k'a la mɛ a tɛ decision ta ka bɔ fantanya kɔnɔ donc min ɲini b'i fɛ n'i banna video lamɛn na sigi yɛrɛ ye i bɛ decision ta k'a fɔ ko fantanya nin fo ne ye bɔ fantanya na fo ne ka fantanya ye ban fo na dɛsɛ ye ban o decision nin bɛɛ kan ka decision ta i yɛrɛ ye mɔgɔ t'a tara mɔgɔ pilasi la tant que n'i hakili ma kuma i fɛ o ko la i bɛna munumunu munumunu wari ko la caman ala k'an sɔn nafolo sanuya na ala k'an sɔn nafolo barikama nin mesaji n'a ɲɔgɔnsi ninnu i b'a dɔn ko adamaden ka kan ka nin mesaji nin f'i hakili yɛlɛ kuma dɔw la lɔnnilaw k'a yira lɔnbagaw k'a yira k'a fɔ ko adamaden hakili bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ fila alakilul waayi walakilul lawaayi akilul waayi o de y'an ka konsiyansi ye konsiyansi kuma caman ale de bɛ kɔn ka kɛ sujew kan ale de b'an pɛrɛmɛ ka ko analize a bɛ durusiliw kɛ a bɛ fɛnw faamuya joona joona mɛ a bɛ ɲina joona lɔnnaw bɛ min fɔ a ɲɛna an ka conscience alakulu waayi ale bɛ baara kɛ généralement a ka vitesse quarante bits segɔni kelen kɔnɔ quarante bits segɔni kelen kɔnɔ hakili filanan n'o ye inconscience ye alakulu lawaayi ale bɛ baara kɛ kuma caman quarante bɛ ba segɔni kelen kɔnɔ sɛbɛn kɛ se ka tɛmɛ an ka kɔnsiyɛnsi kan i b'a ye ko minnu bɛ kɛ an ka ɲɛnɛmaya la ko minnu b'an sɔrɔ ko minnu bɛ kɛ an bɛ wuli ka baara minnu kɛ an ka laada ko minnu bɛ don an ka laada la kuma caman hakili de bɛ ko tɔgɔw ta fɔlɔ ni hakili k'a ta hakili bɛ mesaji tɔgɔ lataa hakililawaayi kɔnɔ cila fɛn fɛn bɛ taa hakililawaayi kɔnɔ ɛnkɔnsiyɛnsi kɔnɔ o kow de fana bɛ bɔ i ka ɲɛnɛmaya la o kow de bɛ k'i ka ye o kow de bɛ ye i ka mɔgɔya la Donc, o de i bɛ mesaji min lataga i ka inconscience kɔnɔ i jija a ye kɛ mesaji ɲɛnamaw ye cila bɛ se ka taa inconscience kɔnɔ cogo di parce que inconscience le nafa ka bon inconscience le nafa ka bon donc i bɛ cila lataga i la inconscience kɔnɔ cogo di bitikrar c'est à dire que ka segin kɔ segin kɔ baara kan wagati bɛɛ i bɛ fɛn min kɛ wagati bɛɛ i bɛ ko kelen min kɛ wagati bɛɛ i bɛ cila kelen min kɛ kuma caman o cilaw de bɛ sigi kɔ ka taa i ka kɔnɔ b'a durusi ni ye ka juru se a kulu la wa ye i b'a ye a bɛ ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ ni ka ta k'a fɔ k'i la fantanya bɛ ban i la sɛgɛn bɛ ban i b'a sɛbɛn ka den i la li kunna k'a sɛbɛn i la bonda la k'a sɛbɛn i ka kayew kan i bɛ a baro kɛ i b'a kuma fɔ n'i ka deside k'a fɔ ko n na sɛgɛn bɛ ban o mesaji nin i b'a di i yɛrɛ ma i bɛ t'o la hakililawaayi b'a ta ɛnkɔnsiyɛnsi b'a ta donc ni ɛnkɔnsiyɛnsi k'a ta a bɛ komase ka baara k'a kan joona joona n'a ka baara k'a kan ala bɛ fara i kan o de la ala b'a lɔn ko fa karisa ka desiziyɔn ta ala bɛ mɛlɛkɛw karaba k'a bila a bagara la ala b'i dɛmɛ a baara la ala b'i bila a siraw kan ana inda zanni abdi ala ko ne bɛ ni adamaden jigiya ye sabu adamaden ka ta yɛrɛ ye ala ko n bɛ fara i kan k'o de ni t'i la c'est un problème n'i sɔmina ko i fantan ye mɛ n bɛ fantanya la il faut décider de sortir maintenant i b'a faamuya la n'i k'o décision ta i b'a ye mɔgɔ minnu fana k'o décision ɲɔgɔn si ta ala b'i n'olu la sira kɛ kelen ye i n'olu bɛ ka bɛn sira kelen ma i b'a ye i bɛ komase ka gɛrɛ mɔgɔ minnu ka sukisɛ sɔrɔ u ka ɲɛnɛmaya la annajihin mɔgɔ minnu gaɲɛna u ka vi la i de bɛ komase ka gɛrɛ olu la i bɛ ta n'olu ye i bɛ don olu ka de kɔnɔ livuru minnu bɛ kɛ sababu ye k'i hakili dayɛlɛ ka wariko yira i la ka wari hakɛ yira i la wari tana ye fɛn min ye k'olu yira i la i b'a ye i la wari bɛ komase ka don olu livuruw de la i bɛ komase k'olu livuru ninnu de san minnu bɛ mɔgɔw hakili dayɛlɛ min b'a jira i la k'a fɔ ko fantanya man ɲi minnu b'a jira k'a fɔ ko i kan k'i ka ɲɛnɛmaya i kan ka wari hakɛ ye nin de ye wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ nin de la wari bɛ sɔrɔ cogoya nin de la i b'a ye o u bɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn olu la i bɛ commencer k'i tɔgɔ sɛbɛn olu la ka don olu la k'i la wari don olu la i b'a ye automatiquement ala b'a kɛ ala bɛ occasionw créer ka bil'i ka sira la o minnu bɛ se ka kɛ i bɛ i bɛ wari sɔrɔ o minnu bɛ se ka kɛ o minnu bɛ se ka kɛ i bɛ kɛ fɛn ye ala bɛ commencer k'o ninnu bila i ka sira la munna parce que ne yɛrɛ ka ta ka ban k'a fɔ ko ne bɛna sɛgɛn ban Ne bɛna fantanya ban decision c'est important dɛ i m'a ye dɔw b'a décider k'a fɔ ko ale b'a ka fantanya ban sɛgɛn nin ale bɛ bɔ a la wala a bɛ kɛ sababu ye a b'i kɛ ji kan fo ka taa yɛrɛ ye faragbɛla ka kɛ ji kan ji a bɛ mɔgɔ faga a b'a ye a b'i kɛ a kan ka taa decision dɔ la a k'a ta c'est une force donc ala bɛ fara o decision de kan hali ji jiba kɔgɔji tɛ se k'i lalɔ ala yɛrɛ de bɛ fara i kan fo i b'o de ta i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye f'i b'o de ta k'a fɔ ko sɛgɛn ne b'a ban o message n'i k'o d'i yɛrɛ ma a bɛ taa i hakili la wa i kɔnɔ a bɛ taa i kɔnɔ n'a tagara i kɔnɔ ala b'a siraw nɔgɔya i ye ala b'a siraw don don i kɔrɔ i b'a ye i bɛ t'i yɛrɛ ye a yɔrɔ la i b'i yɛrɛ ye a baara la ala k'an sɔn ala ye nafolo sanuman d'an ma ka nafolo barikama d'an ma il faut comprendre a faamu i ne ba ko tɔgɔ ta

j'ai décidé d'avoir mon indépendance financière sisan sisan i bɛ papiye ta i bɛ sigi k'i ka situation analyser k'i ka problème analyser ka filɛ i bɛ vivre la cogoya min na ka décision d'i yɛrɛ ma i bɛ commencer ka baara kɛ ka stratégies bila ka siraw ta ka gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ pour que i ka objectif min bɛ réaliser walahi walahi walahi 99 pourcent ala b'a réaliser ka d'i ma quoi mɔgɔw ka fɛn sɔrɔ mɔgɔw ka fɛn sɔrɔ dugukolo nin kan ala ka muluku sulemana sɔn foyi a ma bɔ muluku sulemana kɛra fɛntigi ye ka karuna sɔn camanba la mansa musa ala le ka sɔn bill gates a mugu camanba de b'a kun mark zuckerberg wari de b'a kun wari caman mun na ne tɛna dɔ sɔrɔ pourquoi pourquoi pas toi il n'est pas encore tard hein wagati ma tɛmɛ temps b'i bolo kuma i yɛrɛ ye desizɔn ta ka message di i yɛrɛ ma sira ta sisan sira minnu bɛ a réaliser ye parent c'est un défi il faut relever le défi ala ye ala fara an kan ala ye ala kɛ an fɛ an bɛna desizɔn minnu ta ala ye an dɛmɛ k'an ka desizɔnw réaliser il faut pas jouer wari mugu bɔla afriki le wari mugu ka kan ka sekɔ afriki le parent sur ce wuli sunɔgɔ la i ka folikan de kun bɛ nin ye salamu alaikum